Katie Sullivan, uimhir 18. Tá seo dóchasach ag Connie O'Halloran leis an ciotóg, á, liathróid álainn isteach sa mbosca. Tá deis anseo agus tá an cúl faighte. Sin í Isabel Ryan, cailín óg as Uíbh Fhailí. Isabel Ryan, fuair sí cúl in aghaidh Bohs i mbabhta ceannais. Agus sin go hálainn ar fad ó Bhaile Átha Luain, bhí sí trasnaithe ón cliathán agus í Isabel Ryan, bhí sí san áit ceart ag an am ceart. Agus ansin Sullivan, uimhir 18 Bhaile Átha Luain leis an liathróid trasna an bhosca. Agus. Ach bhí go leor am b'fhéidir ansin ag Isabel Ryan sa bhosca ach fós féin fuair sí an cúl agus tá Baile Átha Luain chun tosaigh. Rud a bhí an-suimiúil faoi sin, Louise. B'fhéidir go bhí Isabel Ryan a chur an liathróid isteach Izzy Groves an iarracht. Níl cúl faighte ag Izzy Groves fós agus tá sábháil déanta idir an dá chipín ansin ag Jayne Merren. Agus tá mé féin ag déanamh iontas, bhí, ba mhaith liom an athimirt a fheiceáil mar gheall, cheap mé gur sábháil a bhí ann uaidh Jayne Merren, agus tá mé ag déanamh iontas nach bhfuil an cic cúinne bronnta. Ach cúl eile anseo thar a bheith tromchúiseach. Isteach sa mbosca, seolta go hálainn, brú ar an gcúl báire ach tá an liathróid san eangach! Brú ollmhór ar Jayne Merren. Agus sárchic uaidh Maddie Gibson, seolta isteach. Níl mé cinnte cé hí a rinne an teangmháil leis an liathróid sa deireadh. An bhfeiceann tú féin é, Louise? Uimhir a hocht déag ab í? Agus ar ndóigh sin í Katherine Sullivan. Bhí mé díreach ag rá go raibh an-chomhthuiscint idir Sullivan agus Gibson. Coinnigh súil ar uimhir a hocht déag go díreach, é, bhí brú ollmhór ar Kelly Brady, cailín Nua-Eabhrac. Á, liathróid álainn scaipthe ag tabhairt cuireadh do Maddie Gibson. Maddie Gibson ag breathnú suas leis an ciotóg, an dallamullóg. Tugann sí faoi iarracht, a leithéid de iarracht ach oiread na fríde ró-ard thairis an trasnán. Gibson ag breathnú suas. Pas deas. Agus Brennan a bhí théis éalú isteach agus an trasnán buailte ag Shauna Brennan. A leithéid d'iarracht. Agus, bhuel, tá an bratach in airde ag an gcúl báire. Caithfidh muid féin breathnú ar an athimirt dá mbeadh VAR anseo, bheadh sé ag teastáil. Bhí an trasnán buailte. Ach dar leis an maor taobhlíne ansin, sin é Dylan Redmond, bhí sé seo trasna an líne. Radharc air anseo, a Louise, sábháil déanta. An raibh sé trasna an líne? Sin í an phríomhcheist. Radharc eile anseo, a leithéid de iarracht. Ansin, thíos, díreach thíos fúm, bhuel, Tá sé an-deacair. Níl a fhios agam faoin gceann sin. Bhuel, radharc amháin eile anseo, leis an ciotóg. Olusola, Olusola anois breathnú suas, an deasóg, pas deas pioctha amach, siar! Agus a leithéid d'iarracht ag Aoibheann Costello, bhuel, thug sí faoin iarracht ach sábháil an lae ag Maria Matthaiou, cailín an Chipir, radharc eile ar seo, céard faoi sin mar píosa cúlbáireacht. Sin dochreidte ar fad. Fuair sí lámh láidir air chun é a. chur thar an trasnán, ach tá cineál lucht. Kelly Brady, tá duine sa lár, pas álainn tríd, buailte i gcás sár-sábháil ag a cúl báire lena cheart a thabhairt go Jayne Merren, rinne sí í fhéin mór sábháil uaidh Katie Sullivan, an foireann nua, mná na Gaillimhe, b'fhéidir dul chomh fada le Páirc Tolka ag cur aghaidh ar Shelbourne. An scór deiridh anseo, Gaillimh 0, Mná Átha Luain 3.